maa min bɛ tunga na n'i bɛ fɛ i ka tunga gɛlɛya ka ban i ka tunga sɛgɛn jugu ka ban e ka nin aya in lamɛn ta alazi ja'ala lakumul arda firashan wa samaa binaan wa anzala mina samaa'i maan fa akhraja bihi mina samarati rizkan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamuna Nin aya in sɛbɛn siɲɛ kɛmɛ i k'a nasi bɔ kɔnɔ dɔ bɛ yen ko tugani e ka tugani ɲaga ɲini i k'a sisi i k'a mugu fitinin kɛ nasi in na parfɛn min ka di i ye o k'a nasi la i ka to k'o nasi mun i fari la k'i to k'o nasi mun e tɛ tunga gɛlɛya ye k'i to k'o nasi mun tunga sɛgɛn jugu bɛɛ bɛ ban i bɛ baara sɔrɔ i bɛ garijɛgɛ ɲuman sɔrɔ i bɛ nafolo sɔrɔ tunga na i bɛ segin ka konatɛ de y'a d'i ma a kɔrɔbɔ sini bɛɛ n'i ye min y'a la a fɔ garibukɛ ye telefɔni nimero plus 223 72 24 02 98 n'i ye weleli kɛ i ni ne konatɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye ɲɛnamaya sigilen don sababu kan wa diɲɛ foyi tɛ ɲɛ ni sababu tɛ hali adamaden dala sababu de la wa adamaden bɛ sa sababu de la nafolotigiya ye sababu ye fandanya ye sababu ye bana ye sababu ye kɛnɛya ye sababu ye o tuma na nafolotigiya sababu ala ka kuranɛ kɔnɔ i tulo dayɛlɛ n bɛn'a d'i ma sura kelen pe suratul wakiya diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ ye ne seere ye fo k'i sa i tɛ se k'a fɔ ko nkalon don e kuma faamuya Iza wakati kuranɛ nafolo so de don diɲɛ dɔnnibaa bɛɛ bɛnn'a kan ne y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye kana wari di ne ma iza wakati baara la fo baara ka jaabi n'a jaabi la wa bi naani duuru di ne ma e ka sagajigi jɛman kelen san ka na dɔrɔn e k'i tɔgɔ ni ba tɔgɔ di a fɔ konatɛ n b'a fɛ i ka iza wakati baara n ye diɲɛ nafolo ko la o tuma na ne bɛ baara k'i ye bi shartin ni baara jaabila i bɛ wa bi naani duuru di yan e kuma faamuya walima e k'i ka saga wari ci nimero kelen in na n'i bɛ jamana jan na walima i bɛ yɔrɔ jan na i ka saga wari ci nimero kelen in na ni dannaya ye n'i ma danna kan'i ka wari ci n ma dɛ i ka wari to i bolo ne konatɛ kumakan don a y'a sɛbɛn k'a bila cɛ o cɛ ma danna kan'i ka wari di yan i ye kuma faamu n'i dalen don an na i ka saga wari ci nimero kelen in na plus 223 72 24 02 98 n'i ka saga wari ci tɔgɔ ni ba tɔgɔ di an bɛ iza wakati baara i ye n'a jaabila i bɛ wa bi naani duuru di yan o ye ne ka sarati n'i m'o kɛ bolo min ye si don mɔnna o bolo kelen b'a bɔ e kuma faamuya i bɛ jamana o jamana na Konatɛ kɔrɔbɔ sa n'i ko n kunkolo gananen don ma se ala lakali ma n'i ye fugula bɔ a bɛ ye an kana mɔgɔ damaw tɛ yan dɔɔnin dɔɔnin don tiɲɛw bɛ na da kɛnɛ kan anw tɛ kuma an tɛ maa lagosi an tɛ maa dɔgɔya an tɛ maa buruja mɛ n'an bɛ taa an bɛ se waati bɛ tiɲɛ jira Konatɛ bɛ dan yen n bɛ dugawu kɛ diɲɛ bɛɛ ye ka dugawu ɲini diɲɛ bɛɛ fɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ kira bonya kama sɔli ala